aa kalatatu imachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene ndinacho chikhulupiriro chonse kuti inuyo kumeneko muli bwino paja nthawi zonse timakhala ndikudandaula kuti munasankha kumalumikizana ndi nzanu wapatsidya uja nonse ophunzira nokhanokha ifeyo ndi umbuli bwathubu Munaona mwina mwake ngati timakuvutitsani. Komatu osamayiwala amati chibale ndi fupa sichiwola ayi. Komanso paja woyimba wina kuno anayimba kale kuti chilipo chinafuna m'bale. Ndithu chidzapezeka china chake chimene chidzakupangitseni kufuna abale anufe kuno kwanu. Lero ndikuyamika Mulungu chifukwa chotilolanso kuti tikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka. Ngakhale m'matichita chipongwe Ndinube achimwene anga apamtima. Ndifake ndimalemba kalatazi kumakudziwitsani zina ndi zina zochitika kuno kwanu ku Nyasalande. Ku sizinthera. Nkhani kuno ndiye sizimakata achimwene, moti mavuto tayamba kuwayezeyerera basi. Timanka tisaka chimanga achimwene. Si mmene chavutira amoyi. Zikuoneka kuti ulendo uno galu wakuda watilawirira. Sitikudziwa kuti kodi mtunda umenewu tiumaliza bwanji? Tikumakhalabe anthu ankhawa. kuti ngati chakudya chikutivuta pano ndiye tikamafika miyezi ija ikubwera ija zithera bwanji? Kwathu kuno ku Chikumbeni chimanga sichinachite bwinoyi. Kulibe. Ndiye timanka tiyendayenda ku nsuma mwina kungabwerako ndi chimanga. Ndikudziwa mmene ndakamba za nsumamu malingaliro anu mwaganiza kale za ku Ntonda kumene tinkakonda kupita nthawi imene ija kukasuma chimanga chosinthanitsa ndi mbiya. mm. nali kale limenelo achimwene panopa mtonda yonso anangosala dzina lokha basi kulibe chimangacho achimwene mufunsa zachani kodi za bungwe lija linkagula ndi kugulitsa mbewu kuno lija eish nkhaniyo lekani amwene mpakana pano sitikutha kudziwa kuti kodi bungwe logula ndi kugulitsa mbewu lija ndiyeno tsogolo lake ndilotani pakatipa timamva kuti ayi tathetsa kaye bungweli Kunachuluka akapirikoni kumeneko, amangotithera ndalama. Tikuganiza kuti tilidzutsenso, likhale bungwe lodalirika, libwerere chikale. Libwerere chikale pano nthawi ndiye ndikumapita. Kukadali zii, zochitika zenizeni sizikuoneka achimwene. Ndiye timadzifunsa kuti koma inu, mmene zinthu zikuyendera pakadali panomu, mwati zobwerera chikale za bungweli zitheka koma? Zinthu tikumachita mochedwa kwambiri. Nkhani zikuluzikulu zofunika changu makosana a Alliance akumachita chidodo kwabasi. Mapeto ake akumakhala ngozi. Bungwe logula ndi kugulitsa mbewu lilipo limathandiza kwambiri kuti makosana ogulitsa mbewu asamatisende chikopa tikuyenda. Mitengo inali yomverera. Zimatithandiza. Pano tsopano malonda a mbewu tasiya m'manja mwa madobadoba amene akumangolota mitengo yawo mmene afunira. Kwa ifeyo anthu akuno kumudzi ku Chikumbeni, palibenso amene akusamala kuti kodi chimanga tikuchipeza bwanji. Penanso tikamakhala, timadzaganiza Ngati anthuwa akamapanga zinthu zina zake amakhala akudziwa chimene akupanga, pena tomadzaganiza molakwika kuti mwina mwaketeromu nkutheka amakhala akuchitira dala, kufuna kupatsana danga kuti ena ake atichite bizinesi. Kutseka bungwe logula ndi kugulitsa mbewu pa zifukwa zosamvetsetseka, penanso ndimaona ngati ena ake amakhala akuchitira dala kuti okhaokha tsopano adzadze msika wathu ndi chimanga chawo azichita malonda awo apindule nkutheka mwina ambiri mwa amene akutisenda chikopa pakadali panowa kumatigulitsa chimanga ngati chitsulo cha ndege nkutheka ambiri ndi amene analinso patsogolo kumakamba kuti a ofunika tikonzenso chimenechi kwachuluka nkholokolo zikapume tikonzenso chiyambe kuyenda bwino mukonzenso mpaka liti anthu ndife pano kusakasaka chimanga chotchipha koma sichikupezeka Ndiye matsaka athu ali mmanja kusakasaka chimanga, takumana ndi makosananso ena kuno, zigalafawo zawo zili mmanja, nawonso maso ali mwa, mwa, mwa, kusakasaka. Tinachita nawo chidwi achimwene mpakana tinalephera kudzigwira. Tinawafunsa funso, Inu ndiye zikukhala bwanji? Ku msuma anthu amapita ndi zigalafawo? Simungaona anzanufe matumba ndawo ali mmanjawa? Ndipamene amatiyankha kuti, Iii, obwantasa! ife tu nkhani si ya chimanga yanuyoyi ife tikusaka mafuta agamoto ndipamene ndimadzafunsa kuti iyi kuti zimenezi sizinathebe ndiye kuti basi ino zasanduka chizolowezi kuti mafuta agamoto akumayenera kusowa ndithu pafupifupi mwezi uliwonse ntawaona azibambo amene anyamula zigubuwo mimba bulaala zawo pa mtunda Ndinawamvera chisoni kwabasi. Mpakana ndimamuuza Namagetsi wangayu kuti, Namaga, anthufe timakhala ndi mavuto osiyanasiyanadi. Aliyense amakhala ndi mavuto ake. Ife ndife pano kusakasaka kuti chimanga tikachipeza kuti. Apanso ndi awo mabwana, ana mageya anyezi, kusakasaka kuti kodi mafuta agamoto zawo akawapeza kuti. Pang'ono ndi pang'ono tikusanduka kadziko kamene tikumakhala ndi mavuto. koma opanda mayankho gwero la mavuto tikumalidziwa ndithu kuti komatu mavuto amene tikumana nawowa ndi chifukwa cha apo komanso apo koma ayi ndithu tikafuna kupanga zinthu zathu kumapanga moyeserera amafotokoza mabwanawa kuti akuti vuto lalikulu lokhudza mafuta agamoto kuno likumakhala folesiti kaya matero kaya ndalama zakunja achimwene kwathu kuno tikuwadziwa amene amakhala kuzembetsa ndalama zakunja ndalama zakunja kwathu kuno zilipo zili ndi anthu ena ake amene mwezi uliwonse amakhala kuzizembetsa kumapita nazo mayiko akunja kukaunjika ngati masuku kumeneko timadzifunsa kuti koma ndiye kuti mabwana onsewa anthu ophunzira bwino kwabasi tinene kuti akulephera ndithu kupeza nzeru zoti anthu amene akusungira ndalama zakunjawa afike pozitulutsa Tinene kuti basi vuto lili chonchi palibenso yankho? Nthawi ina yake achimwene, mlamu wanga uja Kafadala, nthawi imene amamanga ukwati ndi mzimayi uja banja lidasokonekera uja, paja kudali kaphwando kamene tidali nako. DJ amene ankaimbira phwando limenelo anali mwana wachibwana kwabasi. pang'onong'ono choimbira chazima kenaka ayi sindinetu koma ndi choimbirachi batire lake ndile lavuta ukatchaja batire kubwera nalo kuyatsa choimbira kenaka icho chavutanso bwanji nanga ayi itu sindine ayi koma choimbirachi chavuta zidandiwawa koopsa mpaka ndinalivumbulutsa khofi Sitingamakhalire kukamba za choimbira pamene iweyo ntchito yako ndi imeneyo. Uonetsetse kuti choimbira chikuimba, anthu akumva kukoma akuvina, osati ayi sindine koma ndi choimbirachi. Lero lino tili ndi anthu amene akumachita ngati zimene DJ wa ukwati wa Kafadala ankachita. Ayi sindifetu koma forex ndi imene yavuta. Mabwana, ndiye kuti tidzingokhalira zomwezomwezo? Opandapo yankho lililonse? Palibeponso kuchitira mwina ndiye kuti, forex-yo ikafika povutitsitsa, makamaka pano pamene tilibe china chilichonse chimene tikumatumiza kunja chogwirika, basi ndiye kuti tidzipitirizabe kumangoimba nyimbo ya forex, forex, forex opanda mayankho? Ifeyo bwantasa chabwino kusukulu sitinapite koma tikuona ngati mabwana ena ake ziganizo amapanga mochedwa kwabasi. Ali pa chimtambasale, kwa iwo moyo ndi ophweka. Anthu akamadandaula sizikuwakhudza ndi chifukwa chake amachedwa kupanga ziganizo. Izi za mafuta a galimotozi alibe nazo ntchito. Ali nawo malo awo amene amakamwetsera mafuta galimoto zawo. Kumene mafuta saphwera ayi ndi ngambwingambwi. Vuto la mafuta likabwera, amangomvera kuchokera kwa anthu. Nchifukwa chake adasiya kuganiza kuti kodi tingatani. Za chimanga sizimawakhudza nkomwe. Amachita kuchitiridwa chilichonse. Amangozindikira chakudya chili pathebulo basi. Nchifukwa chake anthu tikamadandaula kuti kodi nkhani ya bungwe la ADMARC bwanji? Mukuchita chidodo too much. Sakhudzika ayi. Alibe nazo ntchito ayi. Tikamadandaula kuti komatu uku kunthambi yoona anthu olowa ndi kutuluka m'dziko mwathuku zinthu sizikuyenda bwinoyi ziphaso zoyendera anthu pa ulendo sizikutheka koma kodi simukuona kuti sizikuyenda alibe nazo ntchito iwo akazifuna ziphasozo zawo zimatuluka mwachanguchangu mwa njira ina zumadzaoneka kuti anthufe tili tokha pakati pathu pali phompho ena ali chauko zochitika kwa ife sizimawakhudzayi Ndakwiya kwambiri achimwene. Paja nthawi zina zake ndikakwiya ndimanunkha mang'ina. Ndikununkha mang'ina pakadali panopa. A Michewu Autoparts and Hardware ku Mpemba amakupatsani moni. Akuti mwasowatu. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi.